We saw the gap between the women and the society. So we gathered these women here today to equip their capacities. Anyị na-abịabu ọgbakọ mana anyị abịanụghọ nke bara anyị n'ahụ ka nke anụ anyị bịa. Before ụmụ nwaanyị amarọ na ụdị nnwere onwe a dị na-abụrụ nkụzi anyị bịara anyị wee mụta na nwaanyị ihe ọbụla a na-eme nwaanyị na o nwe solution a ga-eji wee treat ya na Nigerian law. A na-emebu program mana nke a bụ ọpụrụ iche. maka na o mee ka anyị ụmụ nwaanyị wee mepee anya mara ihe anyị amabughị ihe anyị na-atụbu egwu na ya anyị amazie na ọ bụghị ihe anyị ga na-atụ egwu na ọ ihe anyị kwesịrị ka anyị nọrọ at the forefront ozugbo anyị naruo anyị ga-agba mbọ n'ime anyị ịtọ ka anyị chọpụtakwa ụmụ nwaanyị 17 anyị ga-emezi onwe anyị 20 wee kwupụta ihe ndị anyị achọghọ n'obodo

and are treated with dignity and respect. oyibo a niile ọ sụụrụ anyị tata ihe ọ na-agwa anyị na kọmishọna sị anyị mee bụ nke izizi na ọ chọrọ ka anyị bụ ụmụ nwaanyị gee ntị ọfụma mụta ihe a ga-akụzi weli ya naa naa n'obodo anyị dị iche iche jeje tinye ya na gịnị n'ọlụ and ihe ndị ahụ ọ na-ekwu okwu ya ọ chọrọ ka a kụzie anyị ga-eji wee naa anyị ga-amụta bụ ihe gbasatalụ harmful traditional practices ụmụ omenala dị iche iche a na-eme n'obodo anyị dị iche iche na-anaghị asọ anyị bụ ụmụ nwaanyị ụsọ na-emegide anyị n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche ka anyị bido nyochapụtawe ha marụ ha kwuwe maka ha na anyị achọghọzi ha na anyị chọrọ ka ha mee gịnị ka ha kwụsị ka e wee nwee ọganihu na ndụ ebe ụmụ nwaanyị anyị nọ na ebe ndị nna anyị mekwara gịnị

ọ bụrụ ndị eh, ndị chief ah, maọbụ ndị nze na ọzọ gị ga-aga sị ha ị chọ ka a kwụsị ya immediately onwe ga-atụpụ ụgwọ ọrụ mana a smart goal bụ na example within the next six months we organize three community dialogues between with widows elders and religious leaders to discuss alternative practices to widowhood rites ọ bụrụ na nke a dị

n'obodo gị igwe okay igwe kee onye ọzọ a kpọ leadership dị from within dịka na ezinụlọ m bụrụ onye nne abụ m onye ndu Ai, ka a kụọlu di ya aka kụọ ya aka kụọ ya aka kụọ ya ndị niile eze ahụ zara ọfụma maka na ofu onye sị na igwe bụ ife na-agbata ya n'uche nke ọzọ sị councillor ee ị fụ na a na-enegarụ ndị na-edu n'ilu anya na ọ ha nwa bụ ndị isi mana taa ife e ji wee nọrọ ebe a taa ka anyị ghọta ife e ji wee nwee leadership from within leader na-esi n'ụlọ wee pụrụ wee jee n'ezi eziokwu ka asị ọ ya bụ ife a na-akpọ values a sịrị ya na ọ bụ ife a na-akpọ values ife a na-akpọ values bụ ife na-enyelu mmadụ aka

the things that people see and when they see those good things like example anyị nyere kịta transparency onye na-agba mbọ ị fụ kịta people a na-admire onye maka na onye eme gịnị ife dị mma Kee ihe bụ your value as a woman, as a woman leader, what is your value? As a mother, kelee ife ụmụ gị na-amụta n'aka gị. Because we have said that leadership starts from home. Ụmụ gị na-ele gị anya on a daily basis what and what you exhibit and they learn both informally and formally. Ma nke i ji ọnụ gị kwu ma nke ha ji anya ha wee fụ. So kelee ife ụmụ gị na-amụtagodu n'aka gị. What are your values? What have you been able to overcome? Kee ihe ị gabigagoro, you think that other people can learn from what are those things? so n'atụfughị oge anyị na-akpọnite nwaada barista chidimma okwuowulu ka anyị na-akụli aka kee ka anyị mee taa anyị alalụkwala ọfụma so tata ihe anyị ga-eme taa bụ women rights and iwu protective laws bụ iwu na-echekọba anyị how can we define women rights kedu ka anyị ga-esi kọwaa ihe bụ oke anyị as ụmụ nwaanyị women rights are the basic rights and freedom that every woman should have just because she's a woman. These rights include right to be safe as a woman. Na i nwere right ịga ebe ọbụla ịdị safe o nwerọ ihe ga-eme gị. Ọ sịkwa that we have right to work. nwaanyị ọbụla kwesịrị ịlụ ọlụ ebe nwoke na-alụ ọlụ nwaanyị na-alụ ọlụ ebe nwoke ga-aga nwaanyị ga-eme gịnị ga-aga we are to make decisions about her life and body to be treated equally with respect a na-agwa nwaanyị okwu a na-agwa ya okwu ka mmadụ a da-agwa ị ghọtago na-agwa ya ka na ọ bụrọ mmadụ ka ọ bụ ị na-agwa nwaanyị okwu ị gwa ya with respect and dignity women's rights mean that women should have the same opportunities protection and respect as men so we have the rights under the constitution section 34 says that we have the right to dignity and this section na-asị no no to torture ihe a na-eti nwaanyị na-etigbu nwaanyị bịa ebe a bịa a na-eti nwaanyị na-emegide ya ka e mesie ya ike a sị any form of torture any form of mmegide adịrọ mma o nwere iwu pụtara ọfụụ n'obodo anyị ewepụtara iwu a n'Enugu steeti na 2019 so ihe a na-akpọ this law bụ VAP law ihe this VAP law mean violence against persons prohibition law ihe malụ mma na this law ịma na before di na nwunye na-ese okwu nwaanyị gbalụ gbaga na police station police asị ya ee na ọ family matter ọkwa ya na police enwerọ ike iti ọnụ na family matter mana VAP law abatago wee criminal that's wee sị na is a criminal offense m na-ekele onye isi anyị onye kụziri anyị ihe mgbe ị na-ekwu okwu na ị na-agwacha anyị na onye commit ihe dị etu a na ọ life imprisonment na ọ four years imprisonment na ọ one year na ọ one day mana emechakwa na a na-enwe ndị na-acommit such thing emechaa a ga-ejiri ego jegide ije jegide ije jegide until they release the person the government of this our government governor peter mbah

ọ bụrụ na ihe emee gị gị nwa onwe gị bụ victim ị na-akọzi ị na-eme as if na na na ọ fault gị bụ na ihe ahụ mee gị abụ m nwa agbọghọbịa kịta na-aga e wee rapeuo m hai na ọbụkwa na mma nke a rịpụ n'abanị ọbụkwa na mma nke a rije side ahụ ihe ọ dị ka skirt i yi adị too short ihe a niile dịchagodi and so what gịnị mezia o nyere onye ahụ right and authority ime ihe ahụ o mee So when you are speaking, you speak with what? Confidence. Not with arrogance. So, so gị bawa mba na-ebu ọgụ. E nwee ebe i mejọ, i kweta na i mejọ. Mana why ihe ha ga-eji wee mee gị ihe a na ihe emee gị adịrọ mma. You stand and speak with confidence. Another thing is that when you are standing to speak, you, you stand very well. O nwere ka ị ya-esi wee kwụrụ. Ọ dịka anya na-emepe, ọ dịzie ka ị dị guilty sef. Ee, a wee sị m bịawazie. m wee gabazia ọdịzie ka ị dị guilty n'eziokwu Well, ee eji m ebe ahụ wee na-aga n'ụzọ wee jide m e wee mee m ihe dị otu ahụ you speak with confidence and boldness mgbe e nye gị ohere ịbịa kwupụta ife bụ ihe ahụ ị ga-emake sure that na ị ma ihe ahụ ọfụma ọfụma kwupụtanwuo ya kwụwa ọtọ ọnụ akaa gị aka i kwuo ihe na-eme kwuo ihe ị chọ ka emeelu gị ọtụtụ ihe ka m mụtara na program a a bịara nke ga-eme m nlaruo la village m bụ Adu Achi a ga-esigodi n'omume m wee marụ na m jere ebe ka nke m na-ejevu oge izizi Ọ bụ tuta m na aṅụrị na ihe a- a- na semina a anyị bịara tata m na-agbado ọkụ na-ekwu okwu maka leaders anyị bụ ndị lida a nwere ofu sista anyị sịrị anyị anyị vuru ụzọ gbado onwe anyị ọkụ bifo na i jebe akụziri mmadụ ibe gị ị ga-abụ egzampụl nyere ndị ahụ ị ga-akụziri ọ bụ ihe ị na- ihe ị na-ekwu n'ọnụ ka ọ ghara ịbụ ihe ị na-eme eme ka anyị wetuo onwe anyị ka anyị duru ka anyị nwee ike nweta nso nso ọma anyị na-achọ ka anyị nweta ụmụ nwaanyị ibe m ndewonụ mụ agwụzara ebe awa na-asị ihe m matara ka nkụ ọ bụgodoro na m amatara ihe ọzọ amatago m na mmadụ ịkpagide mmadụ ibe ya adịrọ mma ọzọ dị ka ibe ya bụ na nwaanyị a na-amụrọ nwa na a na-akpagide ya too much aghọtago m solution a ga na-eji wee na-eso ya m ma na-eji ekwusa n'obodo anyị m ma na-ekwukwa okwu sekwara ebe a na-ekwu okwu sị na ihe m mụtara ebe a riri nne E- amụtakwara m na obi umeala ka a ji eso ndị okenye igwe na ndị ọzọ niile ka onye ọbụla wee nweta wee nwee ike nya gị ntị n'ọnụ praise the lord bifo na amaburọ m na nwaanyị dịka mere ajọ ihe maọbụ a sị na ọ gwọrọ nsi maọbụ na o zuru ori na mmadụ enwerọ right ịsị ka a gbawa onye ahụ ọtọ tiwe ya ihe ma ọ kpụgharịa ya tata ka m maburu Tat- kịta na training a ka m maruzi na that thing adịrọ mma na the best thing bụ let the police handle the case instead of mụwa ịsupportuwa ndị obodo ka e mewe nwaanyị ibe m akaje kpụgharịwa ya na the society so biko n'egburọ oge a ga-akpọgote nwa agbọghọ nwa ọmalịcha nwanyị Mrs. Evelyn Ngozi Ona she'll be the one taking us on this topic survivor care and referral pathway o si from Enugu State Sexual Assault Referral Center kụpụrụnụ ya ezigbo aka na-akụ ya aka ka ọ na-agbagote O nwe onye nọ ebe a ma ihe bụ survival. Survivor bụ onye mma onye nwụrụ anwụ hapụrụ onye a hapụrụ ihe like na mpa mmadụ nwụrụ nwunye ya na ụmụ ya bụ sọvaịvọ ihe mụwa ghọta bụ sọvaịvọ bụ nnwere onwe ma ọ mmeri ọ ya ka m ghọta ihe mụwa ghọta m na-eche na ọ bụ sọvaịvọ onye bụ ya bụ onye dịka a- a sị na ihe na-eme mmadụ e mechaa ndị be anyị na-ashị na ya waa ihe ọwa that is shi na ya mee gịnị pụta that person ka a kpọ gị kụọrọnụ ụmụ nwaanyị aka ọ bụ na ị fụ posta onye nwụrụ anwụ e dechaa ihe niile e dee survivors ọ bụrọ ndị nke ahụ na ọ onye e megidere aịda na e megide gị na a wakporo gị n'ike ma ọ na a nara gị oke gị n'ike ma ọ na e megide gị maka ihe omenala ihe ọbụla bụ mmegbu mkpagbu mwakpo otu ọbụla e si mee gị ya i wee shi na ya wee pụta gịnwa bụzi survivor anyị na-akpọ ya victim before mana asị na ịbụ victim ịbụ onye e meriri emeri mana asị na ịbụ survivor ma ọ client a ka nwere olileanya n'ịpụtago enwe olileanya na ihe ka ga-adị mma unu na-aghọta ya so ndị anyị bịara ikwu maka ha kịta bụ onye ọbụla a na-emegbu a na-akpagbu a wakporo n'ike a nara ihe nketa ya n'ike onye ahụ bụ survivor ka anyị ga-esi nyere onye ahụ aka ya na referral pathway kedu ebe anyị ga-arefer ya dịka ihe anyị kwuru as our slogan you refer to South Sahara My name is Udoamaka Okoye. I work with South Saharan. We are here because of these women. They are important to us. We saw the gap

to equip their capacities. And when they are going back now, they are going to also train other women so they understand the importance of women understanding their rights. Afa m bụ Mrs.
Stella Ude, abụ m onye Amọ Females Community. Ekene m Chukwu maka ọgbakọ a nwa anyị bịa. Anyị na-abịabu ọgbakọ mana anyị abịanọhọ nke kpara anyị n'ahụ ka nke a nwa anyị bịa. Ana m ekene Chukwu maka ndị guzobere South Sahara Development Organization. maka na o mee ka anyị ụmụ nwaanyị wee mepee anya mara ihe anyị amabughị ihe anyị na-atụbu egwu na ya anyị amazie na ọ bụghị ihe anyị ga na-atụ egwu na ọ ihe anyị kwesịrị ka anyị nọrọ at the forefront a bịa n'otu e si awakpo ụmụaka anyị ha akụzigoro anyị na ikikere dịrị na anyị nwere ikikere ime ka ihe ahụ kwụsị ma onye ọbụla mere ya na anyị nwekwara ikikere idote onye a n'ọkwa ọ ga-anọ before ụmụ nwaanyị amarọ na ụdị nnwere onwe a dị na-abụrọ nkụzi anyị bịara anyị wee mụta na nwaanyị ihe ọbụla a na-eme nwaanyị na o nwe solution a ga-eji wee treat ya na Nigerian law dịka na obodo m kịta nna ihe a bụ ihe ga-enyere m aka ịba n'ime obodo like ụmụ nwaanyị a na-emegbukasị ụmụaka a na-awakpo na-eme ihe dị iche iche ekwesịghị n'ime ndị enweghị ndị na-ekwuru ha ihe a m bịara nkụzi a kụziere m na o nwere ihe a ga-eme wee kwuchitere ha bụ ndị enweghị otu ọ ra ha mgbe a na-akụziri anyị maka storytelling amụtara m na mmadụ ama react ozugbo ị nụrụ akụkọ maka mmadụ ị kwesịrị ige ntị nụta ka akụkọ ahụ si wee gaa ọfụma before you pass your judgment ọ bụghị ị nụkwara na mmadụ gburu mmadụ ee egbuo ya tigbuo ya o gburu mmadụ ka e gbuo ya ka a tụọ ya okwute mba ị kwesịrị ịcalmụọ down nụtacha the thing ọfụma then you can judge a na-emebu program mana nke a bụ ọpụrụ iche ana m asị ka Chineke gọzie unu ana m ekenesi ha ike na-asị South Sahara Development Organization fa daalụ maka this program fa nyere ụmụ nwanyị ọ na-asọ m ụsọ na-asọsi m ụsọ ike ndị chịkọbara ọchịchị a asị m na ihe ọma ga-akọnatara ha ọganihu ga-abụ nke ha ha ga na-eje eje na-abata abata ndị iro ama mfụ ha anya ọpụọ na mbata ga-abụ ngozi So there are different methods of collecting um, and documenting evidence. The first one is the activity logbook. For this particular project, uh, active, a ga-enye unu akwụkwọ each community ga-enwe ofu notebook ọ ga-eji na-document ihe a

on our water and we cannot do it on, on our own. We need you to help us achieve it. We have series of questions that we'll be asking ourselves and, and that will inform what we'll be documenting in our book for every activity. Unu ihe a kpọrọ ya activity logbook. Ihe ọbụla unu mere ihe ọbụla unu mere ọ sọ ya ya wụrụ phone call ọ sọ ya ya wụrụ unu gara be igwe ọ sọ ya na unu mere meeting within two or three of you of the women ọ sọ ya wụrụ advocacy ihe ọbụla ọ wụ you are documenting it ị ga-edetu ya na the akwụkwọ so the question m chọ ka anyị detuo ya so we said the problem first then what activity was done when and where did it happen that's the date and the venue then who attended it that's the attendance part you sum it up then ọ wụrụ na like i said o nwere any dignitary onye ọkwa ya gbagotere elu unu edepụtara anyị aha onye ahụ na onye a sokwa mee ihe attend then the last one kedu ihe unu kpara na that meeting so there needs to be a plan a system otu a sister guardians dị as a unit enwe executives ekwesịrị inwe different teams that respond to issues in fact most times ị bịa n'office now enwere finance team enwere gender team enwere this team enwere eh, IT team communications ekwesịrị inwe different arms if you can't have different arms you organize it in such a way that onye ọbụla ga-enwe a role to play ị chọpụta that everybody will be enthusiastic enwe ọrụ a ga-arụ so in this case what I'm just bringing out is that ekwesịrị ịplan ya plan nwee people that will a group that knows that when such a thing happens nekwe nekwe ka anyị ga-esi handle ya imagine that lọlọ wụ sister guardian um, member in the community enwe any issue like this maybe enwe ka vigilante si enye ụmụ nwaanyị nsogbu lọlọ nọrọ na team kwesịrị ịga ime intervene by the time lọlọ bịara ebe ahụ everybody will calm down

ọ rụwakwa ọrụ ọzọ but number one is that rotate ya ọ rụọ nke a taa onye ọzọ arụọ nke echi the same way o ji wụrụ expert somebody will also become expert a ga-eje sensitization market sensitization school sensitization ọpụ na agacha ma August meeting na-sensitize ndị mmadụ ma na chọọchị

abụrọ ofu onye the first thing you will do to reduce burnout ịrapụ igbu onwe gị is to make sure that eh, the community knows that sister guardian abụrọ ofu onye sister guardian wụ a group sister guardian wụ an association that will help you because i mee ya ka ị bụrụ na ọ gụwa wụ the um, problem solver miracle provider ọbata obie ọrụ ga-egbu gị so make first make it clear that this is an association this is a group so onye a na-akpọ gị ọ mara that I'm calling you as a contact person of Sister Guidance.
My name is Lex Nochendo, and I am the Gender and Protection Programs Lead at South Saharan Social Development Organization Enugu. So um, we are here for the training and uh, it has been successful. From the day we started and till today that is the final day. Kedu onye ga-agwa m ihe anyị kwu maka economic power and advocacy ka ka ha ga-esi na work hand in hand? anyị kwu maka economic power kwa eziokwu kwuo maka advocacy yesterday kwa eziokwu so o nwere onye ga-enyenwu m idea about that Mhm.
Sisters Guardian. Oge ị na-akwu maka economic power and advocacy na ị kwuru okwu maka eh, nwaanyị na-arụ ihe as in nwere ihe ị na-eme Ịkọwa i jiri onwe gị nye instances na ị na-eme cake, ị na-eme liquid soap and ị na-arụ ọrụ oyibo. So na somebody ihe dagidere maọbụ anyị na-ekwu okwu maka ya maọbụ na o nwere ihe na-eme ya and onye ahụ amaghị otu ọ ga-esi mee on your own ị nwere ike ịsị okay were 10,000 na support ya ka ọ na-aga aga so ebe a ka i si wee linkie both eh, advocacy to the economic power thank you
onye isi anyị nke nwoke kọwara anyị maka well-being and sustainability and ama m na sometimes na anyị anara emecha ya ka o si wee kọwa achọrọ m somebody ga-agwa m kịtaa nụ ọ mụtago maka well-being and sustainability something ọ ga na-emezi different ka o si emebu ya before n'ihe gbanyere sister guardian Ị aghọta my question ihe m mụta
from ihe a kụziere anyị nyaa gbasata well-being bụ na as a leader because anyị nwa bịachara ebe a from our different communities is now a leader are leaders na our different communities ịrụ ọrụ ndị sister guardians a kụziere anyị for one week now but before anyị amaburọ na separation of power dị very very important n'ọrụ a ike ọrụ eke ihe niile anyị na-eme ka anyị kee ọrụ eke o nwere ihe onye na-arụ ya ka ha ji wee sị anyị na ọ dị mkpa na ọrụ ama-abụ sọsọ mmadụ three a nụnwa bịanụ bụ ihe ga-alụla anyị ọrụ a na our community na anyị needịrị anyị na-anaba ndị iche iche na anyị ka ga-eje kpọnite ndị mmadụ 17 add to ourself making it 20 nọmba bụ ndị dị uchu n'ọrụ bụ ndị bụ akpa aza ga-eso nwaanyị rụọ ọrụ a ebe ahụ ka a nọ gosi anyị ihe onyonyo e gosiri anyị maka one woman bu basket n'isi o buru ya sọsọ ya ndị ọzọ na-eso ya n'azụ so brọda anyị na-akụziri anyị sịrị anyị na ọ bụ na ndị ọzọ a na-eso n'azụ nyere aka etinye aka ma mgbe anyị zakwuzuru azịza n'ime onwe anyị etinyere the woman aka n'ibu ahụ o bu ibu ahụ aka adị mfe so a sị na a nyụkọọ amịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ so anyị jikọ aka ọnụ n'ọrụ a anyị jekọ ịbanye na be anyị dị iche iche na ọ ga-eme ihe adịla anyị mfe ọrụ dịkwazị na ya na afụfụ dị na ya ebenata ndị ụlọ ọrụ anyị nele anya fụ dat na a bịa n'ime obodo dị iche iche a na-enwe mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị mana mmegbu a niile emegbuche ha ha ada amazi ndị ha ga-agbakwuru ka ha nyelụ ha aka mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọ ka ha pụta na taụn dịka Enugu Lagos Abuja ma Anambra na-abụrọ n'ime obodo ebe ha bi ị fụ na ha ga-agba moto so ọ ga-anapụ ha ego ị fụ na ụfọdụ ime ha lutekwe na-elute ụjọ ama nkwe ha kwuo okwu especially ọ bụ na a sị oke ka e mitie lọya ma ọ ka e jee polis ị fụ na ahụ ga na-ama ha ririri ha ama nkwunwe okwu the next thing ihe a ha ji maka ya bịa ịda na ha ekwughịzi ya ha anawa ha anachikwa azụ ihe na-ebe a na-ebe anyị wee sị oke na ihe ka mma bụ ka anyị banyechezie n'ime obodo dị iche iche ebe ụmụ ihe ndị a na-eme gaa ga guzoo otu ụmụ nwanyị a na-akpọ sista so that ha ga-abụ ndị ọ ga-abụ o nwee ka o si gbajuo dojulu ndị mmadụ abịa bịa kpesalụ ha ha gee ntị nụlụ ihe na-eme kpee dị okwu ma ọ kee dị ikpe onye ọbụla enwere onwe ya dịkwa hapi ezinụlọ a na-aga n'iru obodo a na-aga n'iru kee onye ga-agwa m ihe bụ advocacy ịkpọkọta ụmụ nwanyị sị na ihe a na-eme n'obodo na anyị achọrọ ya anyị agagharịa kpọkọọ ụmụ nwanyị na ụmụ yut sị na ihe anụnwa adịrọ mma kee nụ ka anyị ga-esi wee mee ka a kwụsị ya na ndị anyị ga-ejekwu anyị etie mkpu sị biko ọha obodo na anyị achọghọ ka e mee ihe dị otu a na be anyị ọzọ harmful practices kedu onye ga-agwa anyị ihe bụ harmful practices Sista Guardian, ihe gbasara harmful practices bụ imegbu mmadụ n'ụdị ọbụla na-adịghị mma. Ihe m ghọta na harmful practices bụ nwoke iti nwaanyị ihe merụọ ya ahụ n'ụdị ọbụla ma ọ bụ onye na-amụghọ nwa nwoke n'obodo ma ọ na onye ahụ amụtaghọ nwa chaa chaa anakọrịa prọpati di ya niile ọ ya ka m ghọta Biko ihe m ghọta na harmful practices a bụ like ụfọdụ omenala a na-eme na-adịrọ mma n'obodo ọkacha n'ebe ụmụ nwaanyị nọ nke mbụ like ibe nwaanyị ugwu ọ dịrọ mma like ịnara nwaanyị di ya nwụrụ oke ya jụ na ama nye ya maka na di ya nwụgo nke mbụ nwaanyị na-amụtaghọ nwoke asị na oke ama bịa na be ha ọ ya ka m ghọtara harmful practices kụkwalụnụ onwe unu aka constitution naijiria nwere constitution ebe edere iwu naijiria iwu na-achị obodo ọkwa eziokwu aha anyị ama aga ga gụwa ihe niile dị n'iwu ahụ mana n'ụdị ka e wee kebie okwu nkenke ebe o si metụta mmadụ mostly ụmụ nwanyị a wee wepụta ihe a na-akpọ VAPP law and VAPP law ahụ nọ ọnọdụ ka iwu gọọmenti and achọrọ m ka anyị malụ anyị maburu ya before mana ka m chetala anyị ọzọ na iwu gọọmenti dị n'elu nke obodo eme gịnị very good ọ dị n'okpuru ya so iwu ọbụla anyị tigodu n'obodo ka anyị makwalụ that na ọ bụrụ na ewepụ okwu to gọọmenti ewele iwu gọọmenti kpewe ya bụ ikpe enweghịzikwa onye na-ajụ gị nke iwu obodo okwu ọkwa nke gọọmenti anyị nke ejizi eme gịnị ekpe aga the whole thing is all about gender-based violence, you know, and that was why South Saharan deemed it necessary

abịara m ịkọwapụta ihe gbasara maka the step down anyị ga-eme kịta ma anyị naruo ozugbo anyị naruo anyị ga-agba mbọ n'ime anyị ịtọ ka anyị chọpụtakwa ụmụ nwaanyị 17 anyị ga-emezi onwe anyị 20 wee kwupụta ihe ndị anyị achọghọ n'obodo after ka anyị gbachara izu a anyị ga-akpọkọkwa ụmụ nwaanyị obodo ka ha bịa ka anyị gwakwa ha echiche obi anyị mekwa ihe ndị anyị achọghọ n'obodo anyị mechazie ya anyị ga-agakwu PG anyị anyị si na nke PG anyị gakwuwe igwe ka anyị je gwa ọtụtụ mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị anyị achọghị n'obodo anyị sị ka anyị kene unu niile maka ọ bụrọ mmadụ niile ka a ya-akpọ oku ha zaa eziokwu ka asị so nke bụ isiokwu bụ na anyị na-ekene unu maka na South Sahara kpọrọ unu megonụ nye ka ji wee nọrọ ebe a taa mana ofu ife ka m na-arịọ anyị biko ị fụrụ ife niile akụziri anyị ebe a taa sọsọ ofu ife ya enye anyị obi aṅụrị bụ na anyị bịa kọmuniti anyị dị iche iche anyị nwee result based on ihe anyị mere ebe a ị fụkwa anyị nwekwa another project anyị eburukwa na-agba na your community nya ka m chọrọ ka unu wee wolu wee naa so ka anyị na-anaghachi kịta ka anyị wolu zeal anyị ji wee mụta ihe ebe a wolie wee bring ya change in our various communities anyị anụrụkwa ife anyị na-ekwu ya kwenye eji m afa onye isi South Sahara afa ya bụ Stanley Ilechukwu wee na-ekene mmadụ niine bịalụ ebe a wee na-asị ka unu jide ka unu ji ee mgbe ọzọ anyị akpọ mitin a ọ sọsọ learning process ka anyị na-anụ nke a mere na kọmuniti m wee mee nke a o wee nweta chenji nke a wee nwekwa nke a ee